mụnwa bụ ọka nkụzi Obiajụlụ Emejulu onye na-elekọta nnukwu ụlọ akwụkwọ National Institute for Nigerian Languages bụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-afụ maka asụsụ Naijiria niile ụbọchị abụọ n'ọnwa Julaị bụ Tuesday ụbọchị ahụ bụ ụbọchị anyị kara aka na anyị ga-ebupụtara ọha na eze Naijiria ọkachakwa ha na eze ndị Igbo nọ n'ụwa niile na ndị ihe ndị Igbo na-amasị na ndị asụsụ Igbo na-amasị iwepụtara ha apụ Omenka bụ ngwa ịntanetị nke anyị na ndị enyi anyị mepụtara a ga-eji were na-akụziri ndị mmadụ maka Igbo asụsụ Igbo omenala ndị Igbo akụkọ ndụ ndị Igbo na ihe niile dị iche iche ndị Igbo mepụtagoro n'ụwa na ihe ha na-eme ebe a ga na-egosikwa ndị mmadụ akụkọ ụwa dị iche iche a tụgharịrị n'asụsụ Igbo ya bụ na i jee kịta ị ga anyị kwesịrị ị chọọ ịgụ akwụkwọ Chinua Achebe a ma na o dere ya na bekee ị chọọ ya n'Igbo ị ga-afụ ya n'ebe ahụ n'oge adịghị anya maka na anyị ga-atụgharị ya n'Igbo ụfọdụ ihe ndị e dere ede ee eh, anyị ga-agụ ya agụ n'Igbo gụpụta ya tinye ya na aapụ Omenka onye agaghị agụ ruo ọ gbanye nke a gụrụ agụ o gere ntị ya bụ na apụ a bụ ejechaa ọ gwụ maka ihe gbasara asụsụ omenala na ndụ ndị Igbo ibukọta akụ na ụba amamihe ndị ụwa niile tinye ya n'asụsụ Igbo ya bụ na ndị Igbo ga-esoro bido na-enweta uru dị na mmụta site na ịga na apụ Omenka ka e si ebutu ya n'ekwentị bụkwa ka e si ebutu apụ ndị ọzọ n'ekwentị etu i nwere ike isi butuo apụ bank ụlọ akụ gị ọ ga-adịkwa na eh, kedu ihe a na-akpọzi ebe ọdọ app play store eh, ahịa ahịa app ka ọ bụ Eh, olileanya m nwere maka apụ Omenka o buru ibu eh, maka na ị chọpụtago na ụwa kịta anyị nọ na ya bụ ụwa ọhụrụ ọzọ ụwa ihe na-eme n'ikuku mgbe gboo ndị be anyị na-asị na mmadụ na-eje na mmụọ a sị na mmadụ na-eje na mmụọ a na-atụ onye ahụ egwu eh, kịta anyị ncha na-ejezi na mmụọ maka na maka na anyị na-eje n'ikuku eh, na-eme ihe dị iche iche n'ikuku ndị mmadụ nwere ndị bi n'ikuku na-akpa ike na-eri nọ n'ime ụlọ be ha na-arụ ọrụ na mba ụwa dị iche iche site na ekwentị ha ya bụ na eh, olileanya m nwere na maka aapụ Omenka bụ na ọ ga-eme ka mmụta na amamife ndị Igbo bawanye bịa mịa mgbọrọgwụ miri emi wee bụrụ asụsụ ị ga-enwe ike ije na ịntanetị were ya chọọ ihe ịgụọ ihe e dere n'Igbo ige ntị n'ihe e kwuru n'Igbo ikirie onyonyo e mere n'ihe gbasara Igbo ma akụkọ ndị Igbo gboo gboo ndị mere tupu ndị ọcha abịa ma ndị mere mgbe ndị ọcha bịara bịa chịwa anyị n'ike ma ndị mere mgbe e mere indipenda ma ihe dị iche iche o nwe ihe ị gaghị ahụ na ya bụ na olileanya m nwere bụ na aapụ a ga-abara ndị Igbo uru na ndị chọrọ ịma ihe gbasara ndị Igbo ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ mba ụwa niile ọ ga-abara ha uru ị na-achọpụta maka Igbo ọ ga-abara ha uru ịmụta ka esi asụ Igbo na ka esi ede Igbo maka anyị ga-enwechakwa ụlọ ngalaba ebe a na-amụ ka esi asụ Igbo ka esi ede Igbo na ihe niile dị iche iche aapụ a ga-eme ka ndị Igbo nwee mmasị ị na-asụ asụsụ Igbo ka ha nwee mmasị ị na-eme nchọcha n'asụsụ Igbo eh, ka ha nwee mmasị ị na-edekwanụ ihe n'asụsụ Igbo na-etinyekwa ya na aapụ a